bekee nwa ị na-asụrụ nwa gị ọ dịghị ada ka bekee ọ nke na-ewe m iwe ọ dịghị ada ka bekee maka ọ bụrụ ada ka bekee m sị "Mm, ka e si ebe ahụ gọpụrụ ụnụ mana ọ dịghị ada ka bekee ụnụ na-atafọrị ọnụ ọ bụrụ na abụ nwa gị sụcha bekee ahụ a kpọpụta nwa onye ọcha nwa nwa gị ahụ nwa gị asụpụ bekee chepụ ya nwa ọcha a na-atụzi ụjọ Mhm. ị na-ekwu okwu bekee na-ege gị ntị mana bekee gị nwa anaghị ada ka bekee biko ị bụrụ onye igbo nọ n'ala igbo biko sụbara nwa gị igbo biko ị chọọ anyị sekpuru ala wee yọọ gị ya sụbara nwa gị igbo ihe nke a amaghị m ihe m ga-akpọ ya akpọ ị hụtara asụsụ igbo ka asụsụ ndị mgbeke ya ndị nne bi n'ala igbo na-asụ igbo bụ mgbeke ị chọghị ka nwa gị soro ị chọghị ka nwa gị soro na ndị bụ mgbeke ah! ya maka i ji nete asụsụ igbo hapụ ya mana nne gị sụkwara gị ya bụ asụsụ igbo i tonite mụta nwa chọpụtazie na asụsụ igbo bụ asụsụ ndị mgbeke gị nwa na-asụ asụsụ igbo ọ na ị hụbeghị ihe asụsụ igbo anyị na-asụ mere gị ị hụbeghị ihe asụsụ igbo anyị na-asụ mere gị ọ bụ ihe ihere ka ọ bụ ma ọ bụ na ị maghị asụ asụsụ igbo mana ọ bụ nwa gị ahụ ị na-egbochi ya ịmụta asụsụ igbo ị na-asụrụ ya sọ bekee ị na-asụrụ ya ọ dịghịkwanụ mma ọ dịghị mma ihe a bụ ihe e ji atụ mmadụ nga e jikwa ya atụ mmadụ nga maka nwa gị ahụ enweghị ihe ọ ga-ekwu nke ọbụla gị nwa bụ nne ya sụrụ ya ka ọ ma o tonitezie ọ hụzie ọ hụzie ndị igbo na-asụ igbo ọ sị ya abụkwa m onye igbo ọ sị my mama say I be igbo ya nne m sị na m bụ onye igbo hei ọ kwanụ ihe ihere ka ọ bụ ihe ihere ka ọ bụ asụsụ igbo abụghị asụsụ ndị mgbeke asụsụ igbo abụghị asụsụ ndị mgbeke na nwa gị na-asụ bekee apụtaghị na ọ ka nwa na-asụ igbo mara akwụkwọ nwa ahụ na-asụkwuru igbo ya-asụ bekee maka ọ na-aga ụlọ akwụkwọ mana nwa gị ahụ na-asụ bekee ọ ga-ahịara ya ahụ ịsụ igbo maka na a bịa n'ụlọ akwụkwọ o nwere oge a na-eme maka igbo ha anaghị asụ igbo mgbe niile mana ị fụ bekee ha ga-asụgide bekee bido n'ụtụtụ mgbe a ga-agbasa akwụkwọ belụsọ mgbe a ga-eme igbo ọ na-asụ bekee n'ụlọ akwụkwọ ọ na-asụ bekee n'ụlọ ọ gaghị amụta igbo o nwere ndị m fụchara ha bịara sị gị biko biko afụ ka i si asụ igbo ọ na-atọ m ụtọ mana ha amaghị asụ ha ha amaghị asụ ya ndị nne na nna biko ka anyị meenụ ọfụma ka anyị meenụ ọfụma ịmụta nwa ịchọpụta na asụsụ igbo bụ asụsụ ndị mgbeke ma ha sụrụ dị ya ya maka ị na-asụ ebe ị na-asụrụ nwa gị oyibo n'ala igbo ebe a na-asụ igbo ka ya bụgodị ndị bi n'obodo ọzọ maka e nwere ike ịsị na a chọ ka ụmụ ha na ndị ọzọ nwere ike na-akpakọrịta ụka gị nwa bi n'ala Igbo gịnị ka ị ji asụrụ nwa gị bekee n'ala Igbo gịnị mere a bata n'ime ụlọ gị ọ bụrụ bekee ka ị na-asụrụ nwa gị nwa gị amaghị dị Igbo ọ maghị dị bịa ọ maghị dị gawa ọ dịghị mma asụsụ igbo kwesịrị ịbụ asụsụ mbụ nwatakịrị ọbụla bụ onye igbo ga-ama asụ ndị nne na nna biko sụbara nwa gị igbo sụbara nwa gị igbo onye unu na-anụ olu ya bụ nwada Munachiso na abụ m okwu okwu na kwuo ya n'igbo media ebe ndị igbo na-asụ igbo ihe a wutere m nke ukwuu ya maka m ji sị ka m bịa ka m rịọ unu bekee nwa ị na-asụrụ nwa gị ọ dịghị ada ka bekee ọ nke na-ewe m iwe ọ dịghị ada ka bekee maka ọ bụrụ na-ada ka bekee m sị Mm, ka e si ebe ahụ gọpụrụ ụnụ mana ọ dịghị ada ka bekee ụnụ na-atafọrị ọnụ ọ bụrụ na abụ nwa gị sụchaa bekee a akpọpụta nwa onye ọcha nwa nwa gị a nwa gị asụkwuo bekee chụpụ ya nwa onye ọcha a na-atụzi ụjọ Mhm. ị na-ekwu okwu bekee na-ege gị ntị mana bekee gị nwa na-anaghị ada ka bekee ị na-atagharị nwatakịrị ahụhụ arịnde adị agụ adị na-asụ ya eri sụọrọ nwa gị asụsụ igbo sụọrọ nwa gị asụsụ igbo ọ ga-ekene gị mgbe o tolitere ị na-asụ bekee ịfụ mmadụ amaghị igbo asụ igbo ọ na-eje amaghị igbo o nwere nke sị m na m bịa kụziere ya igbo ya nwa agbọghọ ezigbote nwa agbọghọ bụ onye igbo sị m "Hmm, na-abụ nna asụkwa n'igbo ma ọ na-atọ ịda m sị ya gịnị onye m bịara ịrụ ya m bịakwara biko ụmụntakịrị ka m na-akụziri igbo ike ndị okeibiri adịghị m Mm, ọ bụ a sị na igbo bụ ndị mgbeke na-asụ ya ka ihe jizi eme nwa gị bịa ọ nọ n'ikuku ọ bụghị anụ elu ọ bụghị anụ ala ihe m ji sị na ọ bụghị anụ elu ọ bụghị anụ ala bụ na a bịa na bekee ahụ na-asụ ọ dịghị asụgbu ya mma ọ dịghị asụ dị ya ka ndị ndị nwe bekee ahụ nweta ya bụ ọ na-asụ bekee na-asị gịnị ka onye nke a na-asụ ya eri a bịa n'igbo ọ naghị asụ igbo ọ nọrọ n'elu ọ nọrọ n'ikuku na-efegharị ọ bụrụ anụ elu ọ bụghị anụ ala ọ bụrụ ihe nwa bụ ndị nne na nna na-eme ọ dịghị mma gbado nwa gị ụkwụ n'igbo n'ụlọ gị ọ gaa ụlọ akwụkwọ ya sụba bekee ọ ga-amụta ya ọ ga-asụ ya ọfụma o nweghị bekee m sụọ kịta ka onye na-asụ bekee maọbụ onye ọcha maọbụ onye ọbụla ọ sọ bụ ka ọ hapụ ịghọta ya m ga-asụ ya sụọ ya ọfụma mana m na-asụsụkwa igbo ike ọ agwa otu agwa abụọ amakwa m na ọ bụghị m nwe nwa gị ọ bụghị m nwe ụmụ gị ọ bụghị m ga-agwa gị ka onye ị ga-esi wee zụ ha mana ha sị na otu okwu ezugoro onye maara ihe ka o mesịa